Seo muid ar ais arís ag plé le Séamus Mac Annaidh, tá fáilte romhat a Shéamuis. Go raibh maith agat a Shéamuis. Seo anois chugainn Mister Lisa agus an Gramafón seo An dara cnuasach de ghearrscéalta a tháinig amach in dhá mhíle agus a cúig, agus tá an blurba anseo romham agus deir sé, 'An fear sin a bhí ag gáire taobh thiar díot, bhí an leabhar seo á léamh aige. An bhean sin a bhí ag screadáil i lár na cearnóige, bhí an leabhar seo á léamh aici. gearrscéalta agus ní fios cad eile atá bailithe anseo ag Séamus Mac Annaidh, ná léigh an leabhar seo nuair atá comhluadar agat. So tá cineál rabhadh ansin agus tá 'fhios agam go mbíonn cineál áiféis ag baint leis an bhlurba ach ar ndóigh bíonn sé i gcónaí In amannaí tá sé ina chuidiú agus in amannaí eile ní bhíonn sé ina chuidiú. So tá cineál rabhadh leis an. Tá sin ann agus ní mise a scríobh an blurba sin caithfidh mé a rá ach is dóigh gurb é. Tá sé ag tabhairt le fios nach gnáthleabhar scéalta iad anseo, go bhfuil éagsúlacht ann, go bhfuil rudaí ann a bhainfeadh preab asat, b'fhéidir, rudaí a chuirfeadh. isteach ort nó a chuirfeadh olc ort ach ar an lámh eile gur ar mhaithe leis an siamsa go raibh mé ag iarraidh an lucht léitheoireachta a spreagadh agus iad a chur ag ceistiú. Bhuel, just nuair a, agus mise ag léamh sin, a' dtuigeann tú, an, goidé mar a chuaigh an leabhar i bhfeidhm ar dhaoine áirithe, tá's agat, an fear taobh thiar díot agus an bhean ag screadach, go mbíonn, go mbíonn tuairimí éagsúla ag daoine éagsúla agus an leabhar á léamh, a' dtuigeann tú, agus ansin ná léigh an leabhar seo nuair atá comhluadar agat, ar ndóigh an rud a deir sin liomsa gurbh fhiú an t-am a thabhairt leis an leabhar a léamh. Is dóigh go bhfuil sin i gceist ach b'fhéidir chomh maith go bhfuil sé rábhálach. má bhíonn tú, má bhíonn an leabhar seo idir lámha agat agus tú ar, you know, i do shuí i gcafé nó rud éigin, go dtosóidh tú ag gáire nó ag, ag, ag caoineadh agus go mbeidh daoine ag féachaint ort cad é atá cearr leis an duine sin, go mbainfidh, you know, gurb é sin an tionchar a bheas ag an leabhar ort. Sin an rabhadh. Bhuel, mar, bhuel, mar a, mar a dúirt muid, ní, ní tú féin a scríobh, a scríobh é sin ach ar ndóigh tá an blurba, tá sé, tá sé maith mar, um cineál de de rabhadh nó d'fhaisnéis ar cad é a thig leat a bheith ag súil leis agus is léir a' dtuigeann tú a óna raibh scríofa agat cheana féin go raibh um gur go dteachaigh an leabhar i bhfeidhm ar dhóigheanna éagsúla ar dhaoine éagsúla so An chéad scéal nó réamhrá atá ann agus tá aistear nár críochnaíodh fós mar cineál fo-nóta leis an réamhrá agus an rud atá mé ag dul a dhéanamh arís mar a rinne muid leis an chnuasach eile gearrscéalta Féirín, Scéalta agus eile. rachaidh muid fríd na scéalta ceann i ndiaidh an chinn eile más mian leat agus thig liomsa na rudaí a chuaigh i bhfeidhm orm féin a dtuigeann tú a phlé nó agus thig linn aontú nó easaontú nó b'fhéidir go dtiocfadh leat tuilleadh eolais a thabhairt dúinn ar na rudaí b'fhéidir gur gur, gur chaill muid, or gur chaill mé in, in, nuair a bhí mé, nuair a bhí an chéad léamh ann. B'fhéidir gurbh fhiú a, a, a thabhairt le fios fosta gur i dhá mhíle agus a cúig nuair a tháinig seo amach, bhí an tríológ mhór, a dtuigeann tú, a, Bhí sin scríofa agat agus bhí cuid mhaith eile scríofa agat, an chnuasach eile gearrscéalta a luaigh muid ansin, Féirín agus scéalta eile. So, bhí aithne mhaith agat, bhí aithne mhaith ag daoine agat mar údar. ag an am, ag an am seo, a' dtuigeann tú, agus is dóiche go raibh daoine ag súil le rud éigin uait, b'fhéidir ó thaobh stíle nó ó thaobh téamaí nó mar sin nuair a tháinig an, an, an, an chnuasach amach, nuair a foilsíodh é don, don chéad uair. So, an rud atá scríofa agamsa anseo, réamhrá, aistear nár críochnaíodh fós, An rud atá scríofa agam go raibh beathaisnéis, cuimhní cinn, agus ansin rud atá scríofa agam féach léirmheas, agus sílim go dtáinig, go bhfuil sin b'fhéidir ag deireadh, ag fíordheireadh an leabhair, nó b'fhéidir, ní hea, tá mé mícheart, léirmheas Ba í sin an scéal deireanach ins an leabhar eile. Sin é go díreach, an féirín agus na scéalta eile. Ins an leabhar seo, is dóigh go raibh mé ag iarraidh, mar a luaigh tú, bhí cuid mhór scríofa agam, bhí cuid mhór déanta agam agus bhí mé ag iarraidh meastacháin a dhéanamh, is dóiche, ar an méid a bhí déanta agam agus, An ród a bhí romham go dtí an chéad rud eile, an rachaidh mé siar ar ar an ábhar nó bhfuil bhfuil bhfuil mo sháith ráite agam faoi na faoi na faoi na téamaí sin, bhfuil téamaí úra agam. Luaigh tú chomh maith na stíleanna scríbhneoireachta, bhí bhí sin i gceist agam agus i gcónaí an choimhlint ag iarraidh an dá thrá a fhreastal, an rud traidisiúnta a dhéanamh. agus ansin an rud atá iontach trialach agus neamhghnách a dhéanamh agus is maith liom an dá chineál. Mar shampla, is breá liom scríbhneoireacht Benedict Kiely agus bíonn cuid de na gearrscéalta atá scríofa aige sin, shílfeá just gur duine ag caint, gur just ag insint scéil atá sé i measc comhluadair. Ach nuair a léann tú iad go cúramach tuigeann tú gur chaith sé an-dua leo, go bhfuil siad iontach cliste, go bhfuil siad iontach tomhaiste. Mar an gcéanna, cuid de na scéalta atá agam anseo, shílfeá nach bhfuil ann ach sruth na coinsiasa, mise just ag scríobh síos gibé rud a thagann isteach i m'inchinn, ach ní hé sin atá ag tarlú i ndáiríre. Chaith mé cuid mhór ama ar chuid acu seo, cuid eile, maith go leor, tá siad gairid agus is smaointe fánacha, níl fhios agam cá háit a dtáinig siad, ach shíl mise go raibh fiúntas éigin iontu agus bhreac mé síos iad. Bhuel, shíl mé ins an réamhrá, an dtuigeann tú, tá, tá sé luaite agat ansin, aistear nár críochnaíodh fós, an dtuigeann tú. So, Mar a dúirt tú féin ansin, bhí cineál de léirmheastóireacht i gceist, ach shíl mé féin, a' dtuigeann tú, gur beathaisnéis a bhí ann cinnte agus go raibh tú ag amharc siar ar saol an ghasúra agus an, an gasúr óg, a' dtuigeann tú, so níl éalú a' bith ar an aimsir atá. Má tá, tá caite. Tá, tá sin mar chuid, mar chuid díot, a' dtuigeann tú, agus ní fheicimse, a' dtuigeann tú, má's ag dul siar ar an aimsir sin, a' dtuigeann tú, b'fhéidir le súile úra nó b'fhéidir le athrú stíle nó rud inteacht ach shíl mé go raibh seo, measartha traidisiúnta mar réamhrá do leabhar le tabhairt le fios do na léitheoirí cad é, cad é a bhí ann agus cad é, b'fhéidir, a bhí. Tá, tá an ceart agat, bhí mé ag, is dóigh go raibh mé ag iarraidh mé féin a mhíniú, ó tharla, b'fhéidir gur bhain cuid de na léirmheastóirí, cuid de na criticeoirí míthuiscint as cuid de na rudaí a bhí déanta agam roimhe sin, rudaí a bhí iontach bunúsach, dar liomsa. Níor thuig mé cad é, cad é a tharla sin nár thuig siad. So, rinne mé sin a bhreacadh síos. So, bhí mé ag amharc siar ach ag an am céanna bhí mé ag amharc chun tosaigh. So, b'fhéidir, ar mhaithe leis na léitheoirí go raibh mé ag amharc siar ach ar mhaithe liom féin go raibh mé ag amharc chun tosaigh.
An chéad, an chéad scéal eile, fágáil na scoile, tá sé suite i teach pobail na scoile agus ar ndóigh sin téama chan an gasúr óg ach anseo smaointí an stócaigh atá ann agus é ag smaointiú ar a chreideamh. Anois, bhí scéal in Féirín, a dtuigeann tú, a bhain leis an. B'fhéidir an suíomh chéanna, más mian leat, sin Sic Transit Gloria Mundi, má tá an ceart agam, agus sílim go bhfuil tú ag dul, b'fhéidir, siar ar an, ar an talamh chéanna. Anois, ní dhéarfainnse an eispéireas chéanna, ach b'fhéidir go bhfuil cuid de sin ann fosta. Is dóigh go bhfuil, agus tá's agat go raibh an-thionchar ag an scoil ormsa agus orainn uilig, duine ar bith a chaith tamall i meánscoil Chaitliceach in Éirinn is cinnte go ndeachaigh sé i bhfeidhm orainn, bíodh sé maith, bíodh sé olc. Agus arís eile, is dóigh liom go bhfuil an gearrscéal seo bunaithe ar. ar bhrionglóid nó ar aisling a bhí agam agus just is féidir linn amharc air mar mar mheafar go go bhfuil an an rud ins an scoil greamaithe, tá sé cosúil le sean ceirnín atá ag dul thart ar ar an ar an ghrúbh céarna an t-am ar fad níl aon athrú ann agus ag pointe áirithe deir tú leat féin no caithfidh mise bogadh ar aghaidh caithfidh mé Aghaidh a thabhairt ar an saol mhór taobh amuigh ansin, ní féidir liom fanacht anseo san áit a bhfuil mé. Agus eh an carachtar ins an scoil seo, tá sé ag éisteacht leis na paidreacha, téann na paidreacha ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh agus go bhfios dúinn tá siad ag dul ar aghaidh go fóill ach deir seisean go bhfuil a sháith aige den chineál sin agus imíonn sé ón scoil.
Luaigh tú ansin Aisling nó Brionglóid agus ar ndóigh sin rud a ba mhaith liom labhairt leis a dhul isteach mar b'fhéidir mar chuid de théamaí atá i do shaothar tá sé tá sin le feiceáil i do chuid saothar cinnte ach b'fhéidir, faoin am seo, just rachaimid ar aghaidh go dtí an chéad, an chéad scéal eile, bróg mo thóin, ar ndóigh, imeartas focal ansin atá mar chuid de do chuid saothair fosta, tá sé, is dóigh, go ndéarfadh daoine, goidé, goidé fá Séamus Mac Annaidh, a' dtuigeann tú, go, go, go, go, go, go dtugadh daoine faoi dear gur, gur, go bhfuil an ghné sin go láidir le feiceáil i do chuid oibre. Ach anseo, an dtuigeann tú, tá turas scoile go Baile Átha Cliath, go Páirc an Fhionnuisce, sin an rud atá scríofa mar suíomh, an dtuigeann tú, agus Father Monaghan, fiche is a trí, agus scáth fearthainne agus áiféis an ghlas-stócaigh atá atá scríofa síos. Arís, an scéal seo, tá sé bunaithe ar rud a tharla ach gur chuir mise casadh ins an scéal agus mar a dúirt tú, gur gur thug mise áiféis isteach ann. Tharla sé go raibh muid ar thuras scoile gur glacadh grianghraif, gur rith muid isteach ins an chlábar seo agus gur chaill duine éigin bróg agus gur thosaigh muid ag cuartú na bróige agus go dtáinig muid ar bhróga eile. Ach bhain mé úsáid as an rud arís mar mheafar, mar le cur in iúl go raibh sort of na sraitheanna, sraitheanna staire, in san áit agus go ndeachaigh muid chomh fada siar le Naomh Pádraig. So, píosa spóirt atá ann go bunúsach atá bunaithe ar rud a tharla.
ar fhíor-eachtra. Sin an chéad cheann eile anois atá againn anseo. Níl mé cinnte an bhfuil an bhfuil an ceart agam anseo, níl a fhios agam an an sloinneadh Fraincise nó Spáinnise Chacón agus a phianó agus an rud atá scríofa agam anseo, scéal áiféiseach ar bhus agus ansin tá cineál de bon mot, más mian leat, ag an deireadh anseo. an cheist ar mharaigh tú é? So a bhí rud beag an greann a bhí ann ag an ag an deireadh but go bunúsach scéal áiféiseach ar ar bhus a' dtuigeann tú agus dá ndéarfadh duine Chacón agus a phianó ní bheithfeá ag smaoitiú ar turas turas bus. Tá sin fíor.
Eachtra arís atá ansin. An tsamhlaíocht, tá sé suite in Inis Ceithleann, tá sé suite in áit faoi leith, ach tá sé ag déanamh magadh faoi chúrsaí seicteachais, mar shampla, go bhfuil na páistí Caitliceacha ina suí ar thaobh amháin den bhus agus na Protastúnaigh ar an taobh eile.
Agus go dtí an greann sin ann, a' dtuigeann tú, a bhaineann leis an, an chuid eile, an ceist ar mharaigh tú é? Ar mharaigh, sin nuair a théann siad thar an rampa, sin é go díreach, you know, ní, ní thuigeann an seanbhean cad é atá ann, shíl siad gur, go ndeachaigh siad thar mhadadh nó rud éigin agus ar mharaigh tú an créatur nó just a ramp nó rud éigin.
Agus ansin an difir a' dtuigeann tú idir soineantacht na ndaoiní óga agus soineantacht an tseanduine a' dtuigeann tú. Tá sin ann agus b'fhéidir daoine, aríst, na rudaí áiféiseacha a bhí ag dhul ar aghaidh le linn na dTrioblóidí go mbíodh cúrsaí slándála ag cur isteach orainn, ag cur isteach ar an ghnáthshaol. So tá an cúlra sin ins an scéal chomh maith.
Tá, ar ndóigh, dúirt muid roimh ré, a dtuigeann, cheana féin ansin nach dtig leat éalú ón, ón aimsir chaite agus ar ndóigh nuair a scríobhadh seo ní ní raibh tú ábalta éalú a hoiread ón ó ón aimsir láithreach más más mian leat. An chéad ceann eile George agus an gramafón. Anois tá rud scríofa anseo agus Baineann sé seo le, leis an dearcadh atá agam féin, a' dtuigeann tú. An rud atá scríofa agam ansin, anseo, ní hionann an cartún agus an osréalachas. Anois, déanfaidh mé iarracht sin a mhíniú duit. Maith go leor. Nuair a léigh mise na seanscéalta fá Chú Chulainn agus tá's agat na scéalta a bhíodh ag na, na seanchaithe in, in, i Rinn na Feirste mar shampla, bhí, bhí gré ins an scéalaíocht sin, dar liomsa, leis an chartún mar rud, ní pictiúr amháin a bhí i gceist, mar nuair a bhuail Fionn Mac Cumhaill nó nuair a bhuail duine inteacht duine eile, chuir sé go glúin sa talamh é, nuair a bhuail sé arís, chuir sé go coim é. Agus chonaic mise, a' dtuigeann tú, ní thig leat éalú ó shaol an Bhéarla ar ndóighe, ach sin Tom and Jerry, a' dtuigeann tú, go raibh na rudaí seo le, le feiceáil ins na, in, i, ins na cartúin seo. Ach ar ndóighe bhí, bhí, thóg mé rud eile as do chuid scríbhneoireachta chomh maith, a' dtuigeann tú, gur pictiúr a bhí ann, pictiúr o, o, osréalach. a bhain leis an bhrionglóid agus nach dtiocfadh leat, ní raibh, ní raibh rud amháin ag tarlú i ndiaidh an rud eile, bhí cineál pictiúr ann den iomlán, a' dtuigeann tú, agus bhí mé a' smaoitiú gur níos mó ar na pictiúirí seo gur.

mar shampla Salvador Dali, anois, sin, sin an rud a thug mise as, a' dtuigeann tú, ach tá gré na brionglóide agus tá gré an, an rud seo a, a sháraíonn an, an. an gnáth, an gnáthshaol, na gnáthimeachtaí an lae, tá sin i do chuid, i do chuid scríbhneoireachta agus shíl mé gur, an, an, an, go raibh an dá ghré sin den, den rud nach raibh, an rud áiféiseach ann, a' dtuigeann tú. Tá, yeah, tá sin ann, I mean, Ar bhealach éigin go bhfuil domhan eile cruthaithe, go bhfuil sé an-chosúil leis an domhan seo ach gur féidir le rudaí eile tarlú, go bhfuil, nach bhfuil na gnáth-rialacha ann. San scéal seo, is dóigh gur thosaigh mé amach leis an nóisean sin a bhíodh ag na Críostaithe, ceartchreidmheacha dá ndéanfá ceirnín a chasadh ar gcúl go gcluinfeá an diabhal, you know. So, bhí mé cineál ag magadh faoi sin agus an gramafón is cineál icon é do dhaoine a bhfuil súil, suim acu ins an cheol traidisiúnta, go mbíodh Agus you know bhí, bhí aithne agam ar dhaoine agus bhí siad i gcónaí ag caint ar Michael Coleman agus James Morrison agus na, na, na, na ceoltóirí móra seo agus an tábhacht a bhí leis an ghramafón in san tseanam nuair nach raibh leictreachas in sna tithe ag daoine, ní raibh raidió ná teilifís ach dá mbeadh gramafón acu bhí comhluadar, bhí, bhí ceol, bhí rudaí iontach tábhachtach. So tá an gramafón seo lárnach in san scéal. Agus tá eagla ar dhaoine baint de agus tá an macalla, an cheist seo ann. Agus arís, tá, is dóigh gur seandaoine, daoine traidisiúnta atá san scéal, ní thuigeann siad saol an lae inniu. Chuala siad rudaí fán rock and roll agus na contúirtí a bhaineann leis ach oiread le páiste má deir tú leis 'ná bain de sin, tá sin contúirteach', tá an baol ann go ndéanfadh an páiste
an rud atá crosta air. Go díreach, go díreach.
So mar an gcéanna George ins an scéal seo, tá cineál eagla air go mb'fhéidir go ngcluinfidh sé rud éigin uafásach dá ndéanfadh sé an ceirnín a chasadh ins an treo eile agus sin, Agus sin go díreach an rud a tharlaíonn ins an scéal. Bhuel, ar ndóigh, beidh muid ag teacht ar ais go dtí an ghné sin de do chuid scríbhneoireachta ar ball, ar ndóigh, ach scéal níos traidisiúnta atá insa chéad cheann eile, Uacht Jackie Wallace, agus an rud atá scríofa anseo agamsa, filleann an feall. So sin an seanfhocal le duine filleann an feall ar an fheallaire. Is dóiche an rud a bhí i gceist agam anseo go mbíonn íobairtí de dhíth orainn, go mbíonn íobairt, íobairt seo de dhíth ag, ag pobal, ag dream, agus má ligeann tú, eh, duit féin an ról sin a imirt, go mbeidh daoine anuas ort.
Tuigim. Tuigim an léamh a bhí agamsa anseo agam, a dtuigeann tú, go raibh, b'fhéidir anois nach bhfuil an dearcadh polaitiúil mar an gcéanna againn, a dtuigeann tú, ach an rud a thóg mise as, daoine, a raibh a raibh cumhacht acu ag gríosú an óige chun foréigin agus ansin an dóigh a tháinig sin ar ais orthu féin a' dtuigeann tú agus sin an fáth gur chur gur chur mé síos filleann an an feall ar an ar an fheallaire mar an an seanfhocal a' dtuigeann tú Sin an an teachtaireacht, más mian leat, a bhí ins an an scéal agus ar ndóigh tá fhios agam nach mbíonn, nach, nach, nach í an oideachtaireacht an cúram atá ar scríbhneoir, a' dtuigeann tú, ach ag an am chéanna shíl mé go raibh sin iontach, eh, gur, gur bhain sé, gur bhain sé leis an scéal, go raibh sin in san scéal, an, an ghné sin ann. Tá sin ann, cinnte, agus fiú gur úsáid mé an war memorial mar, mar, mar shuíomh den, don scéal, rinn, rinne mé sin d'aon turas, is dóigh go bhfuil an, b'fhéidir go bhfuil an, an scéal suite i bPort Rois nó Port, Port na Binne Uaine nó áit mar sin agus, So bíodh gur scéal duine aonair atá ann, tá tá scéal níos níos mó i gceist fosta. Bhuel tá tá rudaí eile ag baint leis fosta agus ní bhaineann sé go díreach le le leis an baineann sé níos mó le le Disco Dé b'fhéidir. Tá an rud eile an t-iarthar agus an t-oirthear. So, shíl mé in áit inteacht go raibh an chodarsnacht idir an dá domhan sin, go raibh sin le feiceáil ins san scéal. So, ní, níor bhain sé go díreach leis na Trioblóidí, cé gur, b'fhéidir gur sin an suíomh, ach go raibh níos mó ann. Agus anois nuair atáimid ag caint faoi, an tíortha thar lear, an chéad scéal eile ar an Algarve, agus an rud atá ansin, bás Ron agus é ar saoire, agus ansin an rud eile atá, sin an, an plota, más mian leat, sin an scéal, ach dúnmharú inste ó thaobh an dúnmharfóra. Duine gan scrupall. Go díreach. So, is dóigh go raibh mé, b'fhéidir go raibh fuath i gceist nó ciníochas nó díoltas nó. Tá na rudaí, chonaic mise mar shampla ins an scéal sin a' dtuigeann tú, cionn is gur Sasanach Rón a' dtuigeann tú, gur bhain sé lenár saol féin a' dtuigeann tú. Ach chonaic, bhuel, shíl mé go raibh sé cróga go leor, a' dtuigeann tú, tabhairt faoi scéal a chuirfeadh smaointe agus b'fhéidir meon an dúnmharfóra os comhair na ndaoine, mar de ghnáth, dtuigeann tú, ní, tá sin in, ní, ní ghlactar leis sin, a dtuigeann tú. Tuigim, tuigim, bhuel, b'fhéidir go, tá scéal ag Alan Titley leis agus b'fhéidir gur ag smaoineamh ar an scéal sin a bhí mé, tá scéal aige mar gheall ar Ghiúdach mná a mharaíonn turasóirí Gearmánacha. mar dhíoltas ar an oll-loscadh. So seans go raibh smaoineamh den tsaghas céanna i gceist agam leis an scéal seo, ach le fírinne tá sé chomh fada ó scríobh mé é nach bhfuil mé cinnte, agus b'fhéidir gur i ndiaidh sin a léigh mé scéal Alan. Bhuel, is léir a Shéamais go raibh Tá's agat an saol a bhí againn anseo insa Tuaisceart, go raibh sin, go raibh sin á phlé agat agus go raibh tú ag iarraidh míniú nó ní thig leat réiteach ar an fhadhb, ar ndóigh bíonn muid, bíonn, nuair atá tú. Bhí muid gafa istigh in san rud agus bhí muid ag iarraidh ciall a bhaint as, bhí muid ag iarraidh, féachaint ar an dóigh le déileáil leis na ceisteanna móra agus bíonn smaointe dorcha ag daoine nuair atá siad faoi bhrú, nuair atá siad faoi ionsaí agus bíodh nach ndéanfá na rudaí seo riamh, Ní hionann sin is a rá nach dtagann smaointe isteach id inchinn.
Cinnte. Bhuel, is léir fosta go bhfuil, tá's agat nuair atá, nuair a bhíonn tú óg, a' dtuigeann tú, bíonn ídéalachas ann agus bíonn tú ag iarraidh réiteach a fháil ar na rudaí seo agus ar ndóigh tá an, Tá foréigean ag baint leis an chéad scéal eile, Sophie s'againn, agus an rud atá scríofa agamsa anseo just mar, mar mhíniú ar an scéal, mar tiománaí óg a leagann cailín agus ansin fearg na mban, agus b'fhéidir an fuath atá acu ar an fhear óg seo a bhí, b'fhéidir, ag tiomáint gan aird aige ar cad é a bhí, a ba chóir dó a bheith a dhéanamh. Agus ansin deirimse anseo, maolaithe, tá an fearg sin agus an fuath sin maolaithe ag Sophie agus an rud ina dhiaidh sin mar, mar cineál mhíniú ar cad é cineál mhíniú ar cad é atá i gceist, soineantas an linbh a chuireann an foréigean ar neamhní, sin an, ar neamhní, sin an. Cineál fabhalscéal nó atá ann, arís is dóigh go dtáinig sé ó bhrionglóid ach go gcuirtear an leanbh amháin in áit leanbh eile. Leanbh a, sea, go díreach. Is cóir a rá, dtuigeann tú, nach Sophie, nach ise an leanbh a buaileadh ag an charr agus tá mé ag déanamh, go mbaineann seo leis an tréimhse inar scríobhadh Disco Dé agus gur, go mbaineann sin le, a' dtuigeann tú, tréimhse níos moille i do shaol ná mar a bhí agat nuair a thoisigh tú, nuair a thoisigh tú a scríobh. Is dóigh go bhfuil an scéal suite ins an Tuirc nó áit éigin, níl sé suite in Éirinn agus ag an am sin bhí níon s'againne an-óg so arís b'fhéidir gur tromluí tuismitheora atá ann. Arís bíonn tú ag smaointiú ar na féidireachtaí uilig, bíonn. Bíonn imní ort, bíonn amhras ort. Níl 'fhios a'm cá has as a dtáinig an scéal ach b'éigean domh é a scríobh síos nuair a tháinig sé isteach i m'intinn. Bhuel, an chéad cheann, an chéad scéal eile faoi léigear, muna bhfuil an ceart agam, a' dtuigeann tú, tá sin a bheag nó a mhór le fáil in Disco Dé, a' dtuigeann tú. Tá. Tháinig, Tá mé ag déanamh go dtáinig seo amach bliain roimh roimh fhoilsitheoireacht Dioscó Dé agus mar gheall ar sin,
ní gá dúinn mórán eile a rá faoi but tá sé yeah baineann sé leis leis an tréimhse seo, ach ar ndóigh tá an an dorchadas sin le tá an dorchadas sin ann an dtuigeann tú mar go bhfuil na locha móra tá siad ins thuas ar an ardán, thuas ar in aird ag daoine atá ina gcodladh agus bíonn siad, bíonn siad ag, bíonn eagla orthu faoi go dtitfidh go dtitfidh. Yeah, go díreach. An chéad cheann eile ansin, bás an bhuaidh, an bhuachaill bó, agus an rud atá scríofa agam anseo, iarracht altranaí fir cailín a mhealladh agus ansin cleas mná óige a bhréagann an Lothario agus a fhágann meallta é féin. So sin, filleann an feall, sin an rud a bhain mé as sin fosta. Go díreach, agus seo scéal a insíodh domh fá dtaobh de dhuine as Tír Chonaill a bhí ag obair ins na Stáit Aontaithe agus

Agus an rud atá scríofa síos agamsa anseo, smaointí fánacha, an saol, tábhacht an láithrigh, so sin an aimsir láithreach. Agus ar ndóigh tá gré den bheathfhaisnéis ann fosta. Tá, agus is dóigh go raibh mé ag iarraidh sort of an scéal sin a thabhairt suas chun dáta, bhí scéal agam fá Kipper Lugs cheana féin, a nuair a bhí sé fós beo agus anois ins an darna scéal seo is dóigh go raibh sé i ndiaidh bás a fháil so bhí mé ag iarraidh an darna leagan den scéal a chur ar fáil. Tchím.
Bás sea.
Now seo píosa seo píosa a dhéanaimse os comhair slua is píosa sort of aisteoireachta atá ann go bunúsach. Monologue is dóigh a dtabharfá air, ach. An rud atá scríofa agam féin anseo, damhsóir a dtig coimhthíos air agus imeacht an chumhacht agus ar ndóigh tá an dá chineál ceoil idir roc-cheoil agus ceol traidisiúnta luaite agus tá an dtuigeann tú, aríst, mar a luaitear anseo, agus seo rud nár, nár phléigh muid go fóill mar is ceart ach beidh an deis againn sin a dhéanamh le cuidiú Dé níos, níos moille, an dóigh a, a léann rud amháin, Is agus go, go bhfuil pictiúr amháin agus bíonn sé á léamh agus ansin tá cuma eile air an dtuigeann tú. Ehm agus ehm aríst sin bhí mé ag caint fá an osréalachas aríst tá sin le, le, le, le brath, le braistint ann. Ehm an chéad cheann eile Mister Lisa. Agus an rud atá scríofa, leannán sa Fhrainc a bhfuil pictiúr de chuid da Vinci aici i ndeisceart na tíre, agus míthuiscint an údair ar cad is searc ann. Agus go díreach, ní aithníonn a. an scéalaí go bhfuil rud luachmhar aige in san, in san. in san chaidreamh atá aige. in san chaidreamh go díreach. Tá, tá an pictiúr mar shiombail agus tá sé buartha go bhfuil an pictiúr caillte aige ach ní thuigeann sé go bhfuil rud níos tábhachtaí ná sin caillte aige, go bhfuil an, an bhean caillte aige. Is é, go díreach.
Ámh, ina dhiaidh sin, cineál grinn an dtuigeann tú atá ann, an Irish Airman foresees his dearth, his death, his dearth, Dearth. gabh mo leithscéal. So, ámh, tá sin i gcoitianta againn agus an dóigh an dtuigeann tú an stócach, Síleann sé, an dtuigeann tú, go bhfuil deireadh lena shaol, an dtuigeann tú, le himeacht. Agus ar ndóigh, sin an nós a bhí go tréan i measc na nGael, an dtuigeann tú, muintir Uí Ghrianna agus mar sin, agus na sean-Ghaeil, an dtuigeann tú.
Bhuel, píosa, píosa grinn atá ann go bunúsach agus an fáth gur scríobhadh é ná go mbíonn daoine i gcónaí ag iarraidh ormsa nuair, nuair atá mé i mbun léitheoireachta, an féidir leat é a dhéanamh dátheangach, an féidir leat é a, é a, a léamh i mBéarla ar mhaithe leis na, leis an lucht éisteachta. So. Thar a bheith deacair. Yeah, tá sé thar a bheith, so mar sin is píosa dátheangach é. agus bíonn daoine i gcónaí ag caint ar logainmneacha agus áilleacht an teanga agus mar sin de agus ar an lámh eile go mbíodh, go mbíodh filí, duine cosúil le Paul Durcan mar shampla, bhí iontach maith i mbun na léitheoireachta ach níl fhios agam a' raibh mórán le rá aige agus dúirt duine éigin oh bheadh sé maith ag léamh amach as an eolaí teileafóin so sin an sort of Sin an áit as a dtáinig an smaoineamh sin, liosta de gruaigeoirí agus na logainmneacha agus dán dátheangach. Bhuel, ar an drochuair, a Shéamais, ní bhfuair muid an deis a dhul níos doimhne ins an ochraíolachas atá i do chuid smaointe, i do chuid saothair, a' dtuigeann tú, ach ar ndóighe beidh deis eile arís againn an, an, sin a dhéanamh. An. An Scéal Deireanach an t-ainm atá ar An Deireadh, agus sin ainm leabhair fosta atá agat, ach go díreach anagram atá ann agus. Sure, beimid ábalta An Deireadh é féin a phlé amach anseo. Bhuel, bhuel, beidh, leoga, agus, agus rudaí, rudaí, rudaí eile fosta le cuidiú Dé, so, go raibh míle maith agat a Shéamais, sin. Go raibh maith agat féin a Shéamais, go raibh maith agat.